an badennu alu ni tuma alu ni jɔ an ye alu fo la alu yɔrɔ la ahɔn n'ala sɔnna an bɛna na walada damina a dakun dɔ n hakili la an bɛna siyaman fɔ a ɲɛ jɛrɛ yɛrɛ ma an bɛna kuma dakun siyaman kan an na dakun laban o le ye k'a fɔ ko ni a fɔra k'a fɔ ko sɛbɛ tɛ fila di minnu tɛrɛ sɛbɛ kan suɲɛ joona la hali bi minnu k'olu le sɛbɛ kan jɔrɔ tɛ o rɔ ɔ ni ka minnu fana jafonenba ye bi o tuma k'olu fana benbalu jafonen de tɛrɛ ɔ yalɔn an bɛna tɛmɛ kuma o rɔ k'a yira n k'an tɛ se la la kuma o tuɲaya la fo ni an ka an benbalu ni alu tere dɔ mɔlu la ɲɔgɔn ma kaban ka annu fana ni an tere dɔ mɔlu la ɲɔgɔn ma ɔ n'a yira k'a fɔ ko an benbalu la sɔbɛ waati o la ko o ni dɔlu ta bɛɛ kaman o kɔrɔ anw le jafonen bi mun na k'a masɔrɔ anw ta ni eh, anw yɛrɛ tɛ ɲɔlu ta man kan sisan olu yɛrɛ anw ɲɛ le ɔhɔ kolankoma k'a yira tuɲa fɔli dɔ ko an benbalu yɛrɛ tun ka fisa waati joona o la eh, a ɲɛ jɛrɛ yɛrɛ ma o kosɔn alu la jamana malɔnnɛ ka a to yen kɔ fan wɛrɛlu fɛ eh, fo kɔkɔlen na mutu sa ni yɛrɛma nana don ko dɔ bɔ ko si tɛ to la a ɲɛ ma fo ala la sebaya ɔ kuma lasurunya rɔ a bara yira fasayi ko eh, an ma kɛ an benbalu di sɛbɛ dɔ ko foyi dɔ a ɲa bɛrɛ ma tuɲa fɔli dɔ bon olu sera wolon ka se alu yɛrɛ la k'alu yɛrɛ mara k'alu yɛrɛ la jamana labonya ɔhɔ kaban fana ka mɔlu danda alu la ka bila somɔya ma n'i k'a ye n'i ka dɔfɔ kɔrɔlu ni histoire kɔrɔlu ni géographie kɔrɔlu mafilɛ ye farafina telebe a sɛbɛnna kan ne ko mandɛn tamasi t'a dɔ y'o le ye la o ma sɔrɔ dɔ gbɛrɛ fɛ o masɔrɔnnɛn waati o la bawo min ba malɔn kɛnɛ min kan kɛnɛ o de tɔ la la o ti fana la tamasi t'a dɔ ɔhɔn o rɔ kɛnɛ o tɔlanen an benbalu de la ko n'a fɔra bi k'a fɔ ka Afrique de l'Ouest ko k'a a tɔla jɔn na a tɔlatɔ jɔn na a tɔlatɔ jɔn na a tɔlatɔ faransɛ de la ba a tɔlatɔ jɔn na tamasi t'a la a tɔlatɔ faransɛ de la hali ni mɔgɔ m'o ta dɔ gbɛrɛ kama yalɔn an na farafinna telebe o fanba mumɛ bɛɛ ladɛnnɛn faransɛ kan de o bɛɛ ladɛnnɛn la jamana kunnasi kan de i bɔ jamana fana kɔnɔ yɔla a bon bɛɛ ladɛnnɛn fana masɛbɛnnɛn tɛrɛ la tubabu kan na a sira bɛɛ fana tɔlanen sira kunbalu ni sira ɲɛnamalu tuma siyaman olu yɛrɛ fana siyaman tɔlanen tubabu de la k'an benbalu ɲama ka ne to bɛɛ dɔ an ka minnu ladon fɔlɔ ani hali minnu tɛmɛna an yɛrɛ kɛnɛ ɲɛna i kɔrɔ nin olu foyi tɔ ma ta an na sira tɔla de fo ka tɔla tubabu ni fɛngɛ ni fɛn la o faranen an yɛrɛ fɛn fɛn kan i b'an fɛn fɛn tɛrɛ min tɔla an foyi tɔ tɛrɛla na ɔ o tuma ni na mɔgɔ nana an bara bi k'a fɔ ko ka a tɔ de jateminɛ kɛ tɔɔko ma tɔɔ mɛn mɛn na ko k'o di o tii ma o kɔrɔ le arabu tɔɔ jate mɛ an na minnu tɔɔ lanen arabu la k'olu ta k'u latɛmɛ arabulu ma minnu tɔɔlanen tubabulu la k'olu ta k'u latɛmɛ tubabulu ma minnu fana tɔɔlanen siniwalu la k'u latɛmɛ tubabulu ma i bɛna mɔɔ jeli le ye an tɔɔ ye mɛn na i n'a fɔ mɛn ma k'a fɔ ko mandenka le yala o bɛna dɔgɔya ɲɛ bɛɛ ladɛnɛn ma bon k'a masɔrɔ an bar'a ye eh, ɲɛfɔli dɔ k'a fɔ ko tɔgɔ tɛ diina dɔ a tɛ diina dɔ a tɛ civilisation susu dɔ mɛn ye dɔrɔn mɛn ye diina dɔ o de ye kuranna dɔ k'a fɔ ko an kɛnɛn cogoya o di le eh, bolondalu ni eh, mirindilu di kosa an di ɲɔgɔn lɔn ɔ n'a ma fɔ ko do mɛn ye mandenka le di do mɛn ye a tɔɔ di eh, asanti le di do mɛn ye eh, kɔrɔbɔrɔ le di do mɛn ye fila le di do mɛn ye fila le di ɔ fo k'an bɛɛ ladɛnɛn kɛ tɔgɔ kelen kɔrɔ o ɲama ye tɛ k'a sɔrɔ dun ala ko le ko an kannu ni an kɔlɔlu bɔ ɲɔgɔn ma k'o ye a la sebaaya tɔmasere dɔ di ɔ ni min k'a tɔmasere o bɛɛ ladɛnɛn jɔsi k'a tɔ to eh, kelen pe ma o tuma ɲɔgɔnlɔn kɛtɔ min eh, ni a fɔra ko an bɛɛ ladɛnɛn maninka di ɲɔgɔnlɔn kɛtɔ mandenka di ɲɔgɔnlɔn kɛtɔ di ko an bɛɛ mɔgɔ kelen ka ban o kɔrɔ lɔnbaya bɛrɛ tɛ yen k'a masɔrɔ ale fɛn kelen fɛn kelen k'a yɛrɛ lɔn ka ban o tɛ lɔnbaya jɛrɛ di ko ni fo i ye mɔgɔ tɔ le lɔn ka a fara i kan nka ni mɔgɔ di a labɔ kuma fɛ sisan an bar'a ye k'a fɔ k'an ma k'an bɛnbalu di fewu fewu o kosɔn hali an m'an waso an bɛnbalu la kɛya ni a la fadenya n'a lafiya la k'an jɔfɔlen ba bilen to an k'an ne ka ɲɛɲini an yɛrɛ la ko ɲa ma k'an lihala mayɛlɛma ka bɔ ɲani kan o de fana sɛbɛnnen kuranna rɔ ko eh, ala tɛ mirindi si eh, lihala yɛlɛma na ko fo n'a jɛrɛ fɔlɔ k'a yɛlɛma o kɔrɔ ka révolter k'a fɔ ko n ye kɛɲa min dɔ nin tiɲɛna fɔlɔ dɔn kɛɲa nin tɛ kɛɲa bɛrɛ di n ye ma yɛrɛ ka taa n ya wurikine ma mɛ wurikine o n'an bɔra kɛ lihala minnu kalama ka ko an bɛnbalu kisi an de kuma minnu fɔla ko wuya le o de k'a fɔ ko an bɛnbalu tun ko mɔgɔ mɔgɔ jafo ne tɛ wali ten kɔni an le nanen jafo la sisan n'an le nanen jafo la an jafoya bɔnɛn yɔrɔ ɲuman de dɔ an na fuwareya bɔnɛn yɔrɔ ɲuman dɔ an na sɛbɛkɛbaliya bɔnɛn yɔrɔ ɲuman dɔ yala fo mɔgɔ i yɛrɛ makiti dɛ o kosɔn sida bi saba naaninan nin mɛn ye an na walanda daminɛ de ye sida o ko le ko an eh, jankaronɛn ne kɔni bana ɲuman de b'o o kɔrɔ ko an man kɛnɛ le jankaro le n'an sɔnna fewu an bɛna jankaro le yala ni mɔgɔ jankaroda k'a fɔ ko bana jugu ka i sɔrɔ eh, i tɛrɛ i dɔ banna i fɛ hali i tɛrɛ se la i kɛ ko fɛn fɛn na fadenya la i di dɛsɛ o bɛɛ hali ka dɛsɛ i yɛrɛ fana kɔrɔ i t'a yɛlɛ hali jankarotɔ yala mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ tɛ kɛra kalama kan ko i yɛrɛ ye donin di fo n'i fo n'i man kɛnɛ ɔ n'i jankaroda sisan i tɛ s'i sii la ka tɛrɛ tɛ ko k'i i wuli i tɛ se la o foyi foyi la hali ile yɛrɛ b'u da la k'a fɔ ko i yɛrɛ donin de di fewu fewu ɔhɔn o rɔ a ko ya mutu sa mba n'i k'a ye annu tonen kɔ dɔ ɲa su nin kan an ma kɛ an bɛnbalu di fewu bɔn katira tɛ ko ka tɛmɛ ali la munna kamasɔrɔ tere alu tere dɔ m'olu ɲɛ wala bɛɛ lajɛlen tun ka kan k'ala ka alu wurikira ka sɔrɔ sɛbɛli t'alu bolo ma foyi tiɲɛ ma an numero o donya n'a bɛɛ y'a bɛɛ fɔ o la ni an nu ye lehala nin dɔ bi o kɔrɔ ka ko an jankoronen ne an bara an bara bana jankoro jire jire la ka ko kɔni ko bana o k'o ye ɲuman an na jankoro o ye mun de n'an sera a lɔn na ko an jankoronen ne kaban k'an na jankoro lɔn tama si t'a rɔ an bara se mɛn ba kɛ o di o rɔ an ye mun ne kɛla yɔrɔ min dɔn ka an na jankorow danda n'an k'an na jankoro danda an di se an na gringirinya dɔ kɛnɛya dafalen dɔ ka an kɛ kolu ɲa sɔrɔ ɔ kɔni fo n'an man na jankorow lɔn k'an na jankorow danda ɔ o kɔrɔ le an di to kɛɲa nin ma fo fodiya waati min ka di ala ye ahan alo a fɔnen kɔrɔ la ala bolo k'a tɛ mɔ si yɛrɛ lehala yɛlɛma ko f'a ji a jɛrɛ tɛ ti b'a yɛlɛma o kɔrɔ le k'a fɔ ko waati min ka di ala ye o ye an yɛrɛ ka an na kolu masuma an fari dɔ dɔrɔn ɔhɔn n'o tɛ ala tɛna a yɛlɛma la de fefe a yɛrɛ k'a na o la yɔrɔ a t'a yɛrɛ soso la o la hali mɔmɔ fɔlɔ ka ko fo waati min ba di ala ye n'a d'an nawuriki a t'an nawuriki la ɔhɔn f'an yɛrɛ de an yɛrɛ lawuriki an dɛmɛ o kɔrɔ kura n'a y'ale fɔ ne kɔrɔ de sisan ko alɔn kɔ ko an ni an bɛnbalu tɛ se lala ɲɔgɔn ma fadinya ni cɛya ni sɛbɛya ko si dɔ k'o kun kɛ n dɛsɛ di a dɔ hali konen fitinin dɔ minnu mana tɛ k'an dɛsɛ an bɛnbalu dɔ kɔni hali konen fitinin dɔ mɛn bɛrɛ tɛ mɛn mana tɛ kɔrɔ mɛn bɛrɛ tɛ ka tun a tɛ se kɛla ko kun t'o ko su la k'a fɔ ko an nu bɛnbalu wɔkulɔ lama ye hali an nu tɛ se la an don na dibi dɔ gansan ɔhɔn k'o tɛ se kɛla ɔ n'a dun bɛna kɛ don k'a fɔ ko an nu bɛnbalu ye seti belebele olu di kaban kana an nu jafone ye ɲa su nin kan o rɔ ko kun de kɛla o la tama si t'o rɔ kɔni n'an y'an yɛrɛ fɛ n'an ka an miiri ten hali dɔɔnɛn an di an jankɔrɔ kun lɔn ɔhɔ a na nɔ mɛn fana lala na k'o lɔn ɔ an jankɔrɔlen kun mɛn na ɔ k'an dɛsɛ ɲa su nin ma k'an kɛ fuwari ba belebele di o ɲa ma hali b'a fɔ ko farafin wuli gba i la ka sɔrɔ an nu bɛɛ tɔ le tun bɛ ye i b'a mɛn tɔ ye bala la i kɔrɔ a fɔ a fɔ a fɔ sɛbɛ sɛbɛ mɔ tɛ wala a tɛ sɛbɛ kɛla ɔhɔn ɔ o la ɛɛ o la ko an di an jankɔrɔ kun lɔn ɔhɔn a na nɔ min fana lala na k'o lɔn kamasɔrɔ mɔ ba jankɔrɔ tuma dɔ la ɛɛ tuma dɔ la i se i kɛnɛya dɔ gringirin ɔ hali ni o ma ɲa kɛ ko jankɔrɔ di fennɛn dɔ layira ɔ n'i ka fennɛn o fana lɔn yala o fana ka ɲi ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o ka hali a danda ɲa bɛɛ lɔn ɔ n'an ka an na jankaro lɔn o tuma a kan ka da ɲa lu fana lɔn nka ale bana lɔn n'a ta a danda goman ɲa bɛɛ ma ɔhɔ ko bana mɛn fana ye jankaro mɛn ye ni a ye an na ɔ hali n'an k'a lɔn fana k'a danda goman ɲa bɛɛ ma bawo a kɛnɛn ne yo a na an hakili lu kɔrɔla le ɔhɔ n'i k'a mɛn ko ka fɛn kɔrɔ

o bɔrɔ kirisi parati dɔ le lanjɛrɛla di bɔn jankaro mɛn ko ye a tɛ yomin farikolo jankaro ye o ɲa ma a siyaman dɔ mɛn ye mɔgɔ dimin na dimi dɔ ko tɛ o kosɔn basikisɛ t'a furakɛ la basiji t'a furakɛ la e don i t'i ko la fida la ani i tɛ i tɛ i tɛ i tɛ bɔrɔ la fana kamasɔrɔ a hakili le dɔ o tuma fo k'a hakili danda le a hakili danda o kɛɲa o sisan nba jankaro o dɔ lu bɔn a n'an hakili le kɔrɔla jankaro olu de da ma da ma ma ko a ye mɔgɔ masɔrɔ la mɛn fɛ ɔhɔn olu de eh, ji n yɛrɛla ba de sɛbɛ ka ji yɛrɛ la o kɔrɔ ko ko n'a dunya dɔ dɔ tɛ nɔ e la jateli dɔ o kɛɲa bɛrɛ sɛbɛ ele tɛ se o kɛ la hakilila o yala o ye ji n yɛrɛ la ka ji yɛrɛ la i ma yɛlɛ i yɛrɛ la fewu i k'a lɔn eh, mɔgɔ lana yiri mɛn na k'a fɔ ko n'i yɛlɛ d'a la i di kisi wada ma ɔhɔn o la ni wara k'i gbɛn mɛn tɛ se la yɛlɛ la yiri la i ba ban na yɛlɛ la yiri o la n'ala sɔnna i bara lafiya kamasɔrɔ a fana tɛna to la yen kɔnkɔ ba gb'a la a dɔ a dɔ yɔrɔ wɛrɛ n'a k'a lɔn a tɛ n'i masɔrɔ na ɔhɔn nba o ba kɛ ele na i la ji la la yiri wo dɔ le ka yɛlɛ a la mun na kamasɔrɔ i di se k'a latanka i tɛ be fewu nba ni adamaden fana yɛlɛ d'a jɛrɛ la o kɔrɔ mun ne di ka i bolomala i jɛrɛ ma k'i banban ka ɲa o kɔrɔ i ka ɲi a kɔni n'i ji d'i i yɛrɛ la o kɔrɔ ka i bolomala bali to i yɛrɛ ma kamasɔrɔ an ye ji ɲɔgɔnna min fɔ la nin ka ji de fasari sɛbɛ kɔrɔ ka ka i i i i i dɛnɛ t'i yɛrɛ la ko ko su su i ɲɛna ko mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ e de ka kan k'i i lɔ o de la ɔhɔn nba ji n yɛrɛla ba o sa o le kɛla le jankaro sabu di ani jɔ n yɛrɛ ma ka jɔ i yɛrɛ ma ko bɛɛ la o y'a sabu dɔ di ani ka tɛ i yɛrɛ dɔ o fana y'a sabu dɔ le di ani fili n yɛrɛ ma k'i fili i yɛrɛ ma ani ka fɛn ye i yɛrɛ dɔ bali a sɔrɔ k'i yɛrɛ i ma fɛn fɛn y'i yɛrɛ dɔ o kɔrɔ k'i yɛrɛ bolo k'i yɛrɛ kɛ ko bɛɛ dɔ kɔtɔ di ɔ nba ko mɛn kɛla sabu di ka olu bɔ a ma ɔ k'o le la n yɛrɛ la i ba la i yɛrɛ la fɛn fɛn fɔ kan ɔ o bɛɛ ladɛn tiɲɛ na nin kɔrɔ de ɔ fo n'i ma la i yɛrɛ la o tɛ tiɲɛ o la kala mirindi mɛn ye mirindi fankama di o denɛnɛ sinɛnɛ o denɛnɛ sinɛnɛ mɛn lanɛ alu jɛrɛ la o ni mirindi mɛn ma fɛn ye a jɛrɛ dɔ olu kanberen kɔdɔ dafani gbisi olu ba ɲɔgɔn bɛn ko dɔ kɛ kama mirindi mɛn lanɛ a jɛrɛ la o denɛ dɔmanɛ o t'a fɛ fewu ele y'ale dan kamasɔrɔ ale benba k'ile benba dan wala ale fa ele fa dan ale fa bolo o diyagoya fo ale fana ele dan de ele dan de ka tɛmɛ i la hali n'i kun bɛ senɛ ka la sankolo la bɔn o le y'o sɔrɔ mɛ dɔ bɔn ele jɛfɔbatɔ o mutu sa a ele ɲina k'a fɔ ko a tɛ a tɛ farafin ni tubabu tɛ wala a tɛ farafin ni nin tɛ a tɛ farafin nin tɛ kamasɔrɔ i bara ba jiri yɛrɛ la k'i jɛrɛ bɔ wuli k'i ko bɛɛ lajɛlen dɔn ka ban hali hakili dɔgɔya ka bɔ ko i hakili dɔn ma i sɔnna o bɛɛ lajɛlen ma ɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ nana ɔ nka o lanjɛrɛlabaliya o dɛ ɔ yala o de kɛra sababu ye ka namara sɛmana si ma ani ka to kɔrɔ sɛmana si ma ani ka mɔɔ lu ɲara yɛrɛ i ma ɔ kɔni n'i lad'i yɛrɛ la ɔ mɔden ne mɛ ɛ ye n'a jate la don ko ɛ ne benba ye cɛ cɛ le di o tuma ne yɛrɛ fana cɛ le di n'i la i yɛrɛ i fana i fana kɛtɔ ɲa o le kan ɔ an b'o hakilila sɔrɔ tuma si an ni yɛlɛ bɔn o mɛ ye a kɛla mɔ ye fɛn ye la a jɛrɛ ni a jɛrɛ a jɛrɛ ko dɔ o kɔrɔ i b'a kɛ ɛ lanjɛrɛla mɔ di kɔrɔ i di fɛn ye i jɛrɛ ni i jɛrɛ ko dɔ ɔ o lanjɛrɛla ko don fɛn ma tɛmɛ ɛ mɔ ma fɛnɛ kan den dɔ a jɛrɛ la se fɛ n'i y'a fɛ ka la i yɛrɛ la o kɔrɔ y'i dɔja y'i dɛn i yɛrɛ la o kɔrɔ ye e ne bana ta ɔhɔn n'i ɲara i ɲatɔ yɛrɛ le ɲɛ n'i tiɲɛna fana i tiɲɛt'i yɛrɛ le ɲɛ o kɔrɔ le i la ɲali kana dɛn mɔgɔ la ko fo o kɛ o sabu di ɔhɔn wala ɛɛ ko wɛrɛ o kɔrɔ i la baara baara i yɛrɛ le lɔ i yɛrɛ le lɔ i a la i yɛrɛ ɲɛ ɔ ɔhɔn n'i ma ɲa dɛsɛ kɔ i yɛrɛ de k'u y'a ye k'a fɔ ko n bara dɛsɛ ɔhɔn ani a bolomala dɔ a jɛrɛ ma a la ɛɛ a la ko kelen kelenna bɛɛ rɔ hali a tɛ se ko min la o kɔrɔ hali ni mɔgɔ tɛ se ko min la i ka kan k'a lɔn ko i yɛrɛ de kan k'a kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ susu man kan k'a kɛ ɲɛ ɔhɔn a dɛmɛbaa ye na a tɛrɛ a bara ban a ma fɛnɛ n'o o la a seko la ni mɔgɔ dun ma ɲɛ i dɛmɛ ko fɛ a ka n'a sɔrɔ e de yɛrɛ bara i ma fɛnɛ a don a ɲɛ jira yɛrɛ ma kamasɔrɔ dɛmɛni ye mɛn de ye n'a tɛrɛda ko dɔrɔmɛ tan ne ka kan ka ele mako ɲa bɔn n'a tɛrɛda k'a fɔ ko dɔrɔmɛ wɔɔrɔ jate ele bolo ko o sina dɔ o kɔrɔ eh, mɔ gbɛrɛ s'i dɛmɛna dɔrɔmɛ naani na ni wolonwula de don i bolo mɔ gbɛrɛ s'i dɛmɛna dɔrɔmɛ saba la ɔ ni seyin de don i bolo mɔ gbɛrɛ s'i dɛmɛna dɔrɔmɛ fila la ɔ ni kɔnɔntɔn de don i bolo mɔ gbɛrɛ s'i dɛmɛna dɔrɔmɛ kelen na o tuma eh, dɔrɔmɛ tan mɛn i mako ɲa wala sawo di kɛ ɔ kɔni hali dɔrɔmɛ kelen t'i bolo e de ko ko k'i dɛmɛ i de ni ala tɛ dɛmɛni ne o de ye yala o kɔrɔ le ko kana a kɛlɛ kana kɛ nin ba jɛfɔ jɛfɔbatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ten de ɔ minnu tɛ se la alu jɛrɛ kɔrɔ minnu dɛnnen tɛ alu jɛrɛ la o le y'a kɛla ɛhɛ n'i k'a jateminɛ dɔnko duman an na mɔ dɔ de fo ka tɛmɛ dɔnko hali ile nɛ n sinɛnɛ walahi i b'a teleba dama damanen ta sisan kɔɔ ni an na ko t'i da la minisɛri dɔ la sini sɔgɔma a da fɔ a da fɔ a da fɔ a la jakaso la telewisɔn na telewisɔn na kɔni hakɛto eh, k'a fɔ ko hɛn wala dimali o duma o duma nɔgoya foyi don t'o kɛla fo lanjɛrɛlabaliya a n'o tɛ mɔɔ man kan k'o ni o la hali ni o nira o la man kan ka mina fana ni mɔ da la bɔ kuma fɛ ahɔn kamasɔrɔ o ɲɔ wa wa o sɔrɔ se ka kan ka k'a ye ahɔn bɔn o la sisan ni mɔgɔ ma ɲa dɛmɛ ko dɔ a k'a ne kana a tɛrɛ hali n'i tɛ se ko mɛn na ele yɛrɛ biraban donenkɛla dɔ ani k'a ma fɔ foyi olu bɛɛ kɛ la a yɛrɛ ye ko dɛ bɔn kama sɔrɔ ma fɔ foyi ni ye mɛn nin a lɔnnen fasayi o kala ko mɛn dakun dɔ i tɛ s'a la kɔni mɔli kɔni y'a yira i seko kala lamadɔ a ɲa mɛn ka nin ni kɛnɛ dɔ bɔra ameriki ni iran tɛ kɛlɛbolo ma n m'a fɔ n k'a tɛ se iran na dɛ ani s'a la fefe k'a k'a sɔrɔ de fefe tama si t'a dɔn ɔ kɔni a kɔni fana n'a seko la mali bɛɛ ni mɔgɔ da la ko kuma fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a ko palestiniyɛn ni israɛliyɛn nu ko alu siri ɲɔgɔn na tuɲa le fasayi a t'alu tɛ kɛlɛbolo ma a kɔni bɛɛ lajɛlen n'a ta o sanji biri ka diya ne nin a bɛ a ma saya yɛrɛ tɛ balali la nka ma foyi foyi kɛ ɲa o dɛ ɔhɔ a lɔnna o le ma k'a fɔ ko i sɛbɛ i yɛrɛ ma ani i la ko lu dɔ ɔhɔ ɛɛ o la ani k'a ma foyi foyi olu bɛɛ kɛ la a yɛrɛ ye ko dɛ ɔ a senen ba kɛ mɛn ne na dɛmɛ ye kɛ k'a la o kan ɔ a senen ba kɛ mɛn ne na jɔ i ye dɛmɛ k'a la o kan kɛɲa o le fisa ko ne ma foyi foyi kɛ k'a fɔ ko kene le dɛmɛ a o tɛ dɛmɛ o ye kɛɲa le mhm. hali ala t'o kɛ la mɔgɔ ye ala t'o kɛ la mɔgɔ ye fefefe ɔ hakili dinen an ma le ɔ ka ban ko an ye o labaara ɔ a se ala ɲɛ ka eh, ala na ɲuman lu madɛmɛ ko ne wolowola kɛlɛ le fo k'alu madimi a se ala ɲɛ ka an bɛɛ sɔn nafolo la kɔni o tɛ kɛ fewu ko fo i wuli i y'i harijɛ ɲini diya a se ala ɲɛ k'an na sɛnɛ lafɛrɛ hali an ma sɛnɛ kɛ o tuma an mako ma fɛn bɛɛ ka na o d'an ma a kɔni a t'o kɛ ko fo i ye sabu le la ma sabu lama don tɛ dɔ wɛrɛ di i wuli a ka kan ka masɔrɔ sira mɛn ne fɛ i y'o kɛ a se ala ɲɛ an bɛɛ karan an bɛɛ ko lɔn kɔni o tɛ kɛ fewu diyagoya fo i wa karanta la i komi an dun bɛ nin tolo malɔnen nin ɔ ni k'a ye an y'an toloma yɛrɛ tɛ an y'a fɛ ka kɛ an yɛrɛ kalama ko don dɔn ɔ kɔni n'i wuli si o ɲa ma ɛ ko a se ala ye ko ala n nalɔni a t'i lalɔni fewu ɔrɔ kɔni fewu mɔgɔ kana a kunko si le dɔ tɛ wali lu la dɛmɛni jiya dɔrɔn ma tɛ i kan'i la ko si dɔ tɛ mɔgɔ lu la dɛmɛni kama k'a tɛrɛ ale yɛrɛ ma ɲɛbila su o su kɛ i ma avansi susu di ɔ ka kɛnɛ ni banda ɲuman dɔbɛn ko o sina ye o kɔrɔ i ye teritwari min kan wala i ye kilima mɛn dɔ i man kan ka eh, dɛmɛ ɲa susu ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ɔhɔn n'i le yɛrɛ m'i ta kɛ o rɔ ka kɛnɛ o dɔbɛn ani kila atɔ de atmosfɛri o dɔbɛn fewu o sina kilima o dɔbɛn o ɲɛ ɔhɔn wala a dun tɛna na ko si le kɛ la ɔ fo wali la dɛmɛni ko jili dɔkolo dɔkolo si ɔhɔn nka n'i ma kɛ ɲa o ma dɛ ele bɛna to sanfɛ eh, jigi dɔkolonya si le dɔ waati bɛɛ e hakili la ko karisa bɛna n dɛmɛ e hakili la ko karisa bɛna n sɔn i hakili la ko karisa bɛna kɛ ten k'a sɔrɔ n'o kungo ko ne karisa o ma wɛ ɔhɔ o la y'a kala i la ton kɔdɔ de tɛmɛ ma bɛli bɛli la wuru bɔn fo k'a gondo yɛrɛ yɛrɛ kan i wuli ko bɛɛ ladɛnɛ ni gɛlɛya min tɔ ɔhɔ kamasɔrɔ i bɛna to jankoro rɔ o rɔ jankoro kun lɔn sila fɛ n'an y'a fɛ jankoro min y'an na k'o kun lɔn an bara tɛmɛ a kan kɔrɔ ma mirindi lu fanga sɔrɔ tuma ka alu siɲɔ lu kɔnsɔnya ɲa mɛn ɔ y'a lɔn mɔgɔ si tɛ to l'i yɛrɛ ma ten n'a k'i diya i ye sɛbɛ kɛ n'a m'i diya i ka sɛbɛ kɛ n'i ka sɛbɛ kɛ a fɔra a banna foni n'i ma sɛbɛ kɛ minnu ba alu jija ka sɛbɛ kɛ ala d'i la tɛmɛ olu ma tama si t'o rɔ i k'i sɔn i k'i ban olu k'i diyani mɔ di olu k'i goyani mɔ di n'i ma sɛbɛ kɛ minnu na sɛbɛ kɛ la ala d'i la tɛmɛ olu ma tama si t'a rɔ yɔrɔ tɛ i yɛrɛ wanya de i kɔrɔ de ɔhɔn a ko ma ko an bara tɛmɛ a kan kɔrɔ ma mirindi lu fanka sɔrɔ ɲa fanka sɔrɔ tuma ka alu siɲɔ lu kɔnsɔnya ɲa mɛn an bara tɛmɛ o kan mirindi lu tuma tuma mirindi do le fanka sɔrɔ na waati dɔ la ɔ ka jɛrɛ lawara jamana tɔ lu kun ɔhɔ o don o kɛra ɲa mɛn k'an bara olu ɲa ye ani ka alu makɔrɔnkɔtɔ i komi ka alu kolonize ka kɔn tumaw ma ka kɔn tumaw ɲɛ adamadenya lɔnniya ni a tankanya bɛɛ ko tɛrɛ olu la a ɲabɛrɛ ma a ɲabɛrɛ ma le fo ka su ni tile ban senere la mirindi kafo bɛɛ ladɛnɛ tɛ sululu ɔhɔn yanni mɔlu n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan kamasɔrɔ an hami tun tɛ o di ka kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ di mɔgɔ y'a ka mɔ ɲɔgɔn kɛlɛ di an hami tun t'o di an hami tɛrɛ mɛn di o le an di baloko ɲuman kɛ ɲa mɛn ka k'an tanga wara ni kilima ni fɛn siyaman ma fo an tuma b'an sunkun yɛrɛ faamu na munun ɔhɔn hali san ye kulu minnu kɛra nin an tɛrɛ a jate la ka ko mari do le diminɛ an kɔrɔ hamantɛ dugu yɛrɛyɛrɛ minnu kɛra nin i d'a sɔrɔ mari do le diminɛ an kɔrɔ ka du layɛrɛyɛrɛ an kɔrɔ ɲama hamantɛ jibaa minnu bɔla nin ɔhɔ mari le diminɛ an kɔrɔ ka to ka ji ji jibaa labɔ an kama ka k'an silasa ɔ kɔni adamaden bar'a ye k'a fɔ ko olu bɛɛ ladɛnɛ ye sungun jɛrɛ kɛɲa le di sungun jɛrɛ ba kɛ dɔ bɛɛ ma ɔ y'a lɔn o gbɛdɔ ko le di bawo n'i y'a fɛ ka sɛnɛ kɛ samadonda la tama si t'a rɔ fo i na ka na yiri lu tɛ ɔhɔ ka yiri lu tɛ ka eh, bin lu fɛnkɛ fɛnkɛ sɛnɛ kan ka dɔbɛn ɲa mɛn kan ka o dɔbɛn kɛɲa o la nba ye yiri tɛ mɛn kɛ la o di hamantɛ ka tu tɛ ka bin ni fɛn lu tɛ y'a lɔn i ye yɔrɔ dɔ tiɲɛ le kan o di ba i k'a lɔn i ye yɔrɔ dɔ o dɔ o dɔbɛn kan ba an ɲɛ hala mɛn ye la sungun kɛɲa ni fɛn dɔ o ye sungun yɛrɛ wanya de sungun mari bolo ɔhɔ hali an ɲɛ sa mɛn kɛ la nin ani an ɲɛ den sɔrɔ ni fɛn ni fɛn ni fɛn kɛ la nin nin bɛɛ sungun yɛrɛ wanya de ala na mɛn dɔbɛn na ka sunkun yɛrɛ dɔ don a la ɔ i kana na o ni fɛn wɛrɛ ɲami i ɲɔ na dɛ o rɔ waati joona o la mɔgɔ hami tun tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɛlɛ ni ɲɔgɔn silasako di an hami tɛrɛ mɛn di natiri la tɔɔrɔya mɛn tɛrɛ an kan ani an baloko tɔɔrɔya mɛn tɛrɛ an kan kamasɔrɔ adamaden de kelen lanfɔnɛ dugukolo kan fɛn siyaman di an ɲa man di an se fari fari jɔnjɔn tan kan waatini kelen an tolo man di fɛn sobi sobila fɛn fɛn ye tɔmalu la fanka olu bɛɛ la ka tɛmɛ an ta kan k'a la an yɛrɛ bolo la fɛn ka ɲɛ bɛɛ la tɛgɛ kan ɔ nba kɔni mɛn na an ni olu bɔla ɲɔgɔn o le ye hakili di an bara o ɲafɔ nba lɔnniya min tɛrɛ mɔlu la waati joona o la olu tɛrɛ ye mɔgɔ mako ɲa kan de ma

ka lɔnniya ni a tankanya ko fanba tɔmalu bila ɲɔgɔn ma sisan fɔlɔ waati o la y'a lɔn man tun b'a ko min lɔn waati min na o da ladiyɔrɔ tɛ kɛɲɛ o a kɔni mɔlu kɛli le sa k'a la jamana lawara mɔlu kun ka bɛn a la mansa fankamalu nin fɛn ninnu ma y'a lɔn o kɛra sabu di a la diina n'a la lɔnko n'a la fɛnkɛ nin fɛn ninnu o tuma ka wo woyo k'o fanga labonya ka yɔrɔ tɔmalu dominer daminɛ a ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma kɔni bawo kɔ le ba ban bonyala ka a woyo ka woyo fulon wanwan dɔbɔ ka tansan bɛrɛ kɛ ka to a ma a kɛnɛn bɛɛ le ba di wuli ɔhɔn sisan an y'a fɔ sa k'a fɔ ko culture kɔrɔw ni fɛnkɛ ni fɛnw fangamalu la fɛn ni fɛnw bara wara ɲa dɔ ma ka yɔrɔ bɛɛ la nafɔ o kɛ tun yɛrɛ sa ko n'a bonyara ka se ɲa dɔ kan ɔhɔn a tɛgɛla dunduma de yɔrɔ yala a kala forobama le ɲanen don kan bɔn kɔ misɛnnɛn nu ba siyaya u bɛɛ bɛna bila le ɲɔgɔn ma fana a kɛla baba di bawo ba le la ko ba ko bɛɛ fanka ka bon ka tɛmɛ kɔ ta kan o le a kɛla alu ba bila ɲɔgɔn ma fo fo mɛn bolo woyo kuntelen kɛtɔ ba du la kuntelen nege fasa ye fanka o mɛn na o la ni woyo siyaman ba nana bila ɲɔgɔn ma tama si t'a dɔ mɛn ka bon baba mɛn ka bon o tuma siyaman o kuntelen fan mɛn na tɔlu fana wala ye nin ni mɔda ka bɔ kuma fɛ an na jeliba mɛn ye an bolo farafinna telebe dɔ de n'i ka jateminɛ kɔ misɛnnɛn fɛn fɛn ni a bɛ bu i la farafinna telebe yɔrɔ wo dɔ ye yala o siyaman ye woyola k'o bila jeliba le ma alu di ban ka kɛ kelen ni du kɔ i la dɛ ɔhɔ ɲɛfɛ ɔ ka kɛ jeliba jɛrɛ di ka tɛmɛ kɔ dɛbɛ dalaba yɔrɔ la ka tɛmɛ wuru kɔ muru a tɔ di nizɛri fan fɛ ka ban ka tɛmɛ ka wa ji jeliba la k'o bila océan océan atlantique dɔ ɛ océan indien nɔ nɛgɛ ɛhɛ lima lima denɛ fana nili mɛn ye égypte ya nin bɔn nili ni ɛ jeliba olu le ye farafinna babalu dɔ janman ni ɔ nili kɔni ka jan jeliba di ɔ kɔni a kɔni bɛɛ ladɛnnɛn daminɛla kɔ misɛnnɛn siyaman siyaman le bilali ɲɔgɔn ma ka na nba civilisation ni ɛ lɔnniya lu fana o ɲa le ɔ dunduma ta kelen kelenna kelenna fɛn fɛn ye ɔ waati dɔ ba se an y'a fɔ sa dɔ la influence bɛ se ka dɔ dominer o tuyali a na mɛn dominer la o ta bɛɛ tɛ banna o kɔni o ta fana fayida ale la woyo nala le o ta dominer la beremadiyane mɛn ba ko ko o fara a bolola ka taa o ɲama o rɔ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna yomi dunya somɔya mɛn dɔ nin bi ko nation kelen na somɔya le wala mirindi kelen na somɔya le mɔgɔ kana n'a ji mɔgɔ kelen tali dɛ k'i b'a labaara mɔgɔ ko nin tan ni la civilisation de nin tɛ nin nin tɛ nin fɛn fɛn n'a ye bɛlɛma kuda rɔ o le bɛɛ ladɛnɛ ye adamaya adama kɔrɔ lu mɔsɛ mɔ mɔya mɔya bɔsun kɔrɔ lu cɛ cɛ mɛ b'i ba dɔn i na i ba n'a dɔn a y'i jira le mirindi system mɛn se la ka a hɛ a tɔ di nin bɛɛ ladɛnɛ tiya min na kɛ kɛɲa su rɔ ɲa su su kan ɔhɔn nka a ye ten de hakɛto ɲɛ kɛra na a ka nin alo n ko a kɛra nin ko ɲɛ kɛra na kɔfɛ n d'i kili kɔfɛ n d'i kili k'a bɛ to fo sini kɛnɛ de ko 11 heures waati ne don o to 8 heures sɔgɔma alu ye a tɔ di ye n y'ale ɲinina sini ka ɲɛɲini o ko ma ɲa jɛrɛjɛrɛ ma ɔ bɔn n ma kɛɲa gbɛrɛ lɔn na ka ɲɛɲini an d'i sɔrɔ na ɲa mɛn kan ka kɔn waati o ɲɛ wala ka a tɔ di ethiopia ka se o fɛ ka a négocier o fɛ a ka kan ka kɛ ɲa mɛn kan bɔn kɛɲa gbɛrɛ si t'a la o kɔ a la agence ye ɛhɛ a la agence ye yen a la agence laginɛ ye alibuwa ye olu ba kɔnin so mɛn fɔ mɔgɔ o le kalama to yanni o na ɲɛbɔ misira yan aw ni ce ɔhɔn alu haketo alu haketo kuma ne mura don a kɔrɔ alu haketo eh, kuma la suguya dɔ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna yomi somoya an ye somoya mɛn dɔ nin nin bibi nɔ yomi mirindi kelen mɛn wurikinen ba ye komi an y'a fɔ ko ameriki le wurikinen bɛɛ di bi a kana k'i ɲɛna yomi ameriki y'a ta siya di mɛn wurikinen ka se hakɛ nɔ ka bɛɛ da cogoya na alu ka dunan fara kan fasayi kɔnɔ bɛɛ n'a ta a la somoya mɛn o de somoya kɔrɔ lu eh, eh, eh, ladɛnɛ de ka ta ka wuriki o fari dɔ ka dunan fara kan dɔrɔn dɔrɔn o rɔ mɔgɔ si fana man kan k'i i ban wuriki dɔ ko olu ɲɛɲinina k'a dɔn k'a lɔn bɛɛ ta le mɔkini b'a rɔ o rɔ a ko ko woyo kuntelen kɛtɔ badula kuntelen ne di fasayi fanka mɛn na o kɔrɔ le ni woyo nara bila ɲɔgɔn ma fanka mɛn na fayida bɛɛ woyotɔ ka taa yen komi kɔ misɛn nin ba bila baba le ma tuma sɛrɛman jɛrɛ tuma sɛrɛman jɛrɛ o le kɛla kɔ siyaman na sɛnɛnɛ lakura yɔrɔ ni a la danni nba a ye ɲane mɛn kan o de jɔ eh, ni n'a kɛra ka na bila baba nin fɛn ninnu ma kɔ misɛn ninnu olu fana dan n'a ye ne an t'a to baba o yɛrɛ ma ka to woyo kelen ma o rɔ an ye civilisation mɛn dɔ nin bi fayida o ye eh, civilisation kɔrɔ lu somoya kɔrɔ lu woyo woyo woyo le hali bi bɛɛ ta dunuya dɔ ɔ n'a mɛn don ka ba kɔ sago ɔ ka eh, ka taa a- ka ka taali daban ɔ a di kɛ baba bolon di eh, doyin ni kɔmisɛn dɔ nana bila kɔba ma k'a fɔ ko ale sera ka kɔba o latɛmɛ ka o traverse ka bɔ fan kelen fɛ o tuma a jatela baba o yɛrɛ bolon dɔ le di mu sa wala ale kɔ tɔnɛ wala ale kɔ tɔnɛ di gbasi a la ten ka bɛn a bolo min bɛrɛ ma ɔ n'o dun ma kɛ k'a kɛ dɔ bolon di o tuma ale yɛrɛ tɔ di gbasi a la munna ka bɛn fanga fanga jate ne min a la nka

alu kɛla woyoba kelen di tuma dɔ la ka taa fɛ yɔrɔ bɛɛ bolo ladɛ le fankama ta ye ba di fankantan ta ye kɔ di ni mɔda la bɔ kuma fɛ a don bɛɛ tɛrɛ kɔ le di ka nin ka kɔn do fanga sɔrɔ ɲɛ nalimu mansala den yɛrɛla ludi wala tenke tenke tunnen nu di ɲa don ma bɛɛ ni jɔ kɔnɔ ma k'a sɔrɔ don yanni kɔmisɛnɛ nu bɛɛ ladɛnɛ bila ɲɔma ka kɛ baba kelen di i komi ka kɛ jeliba di bɔn jeliba tɛ yen a danna o ɲama ten kɔmisɛnɛ siyama ne nana bila ɲɔma ka k'a di nili fana tɛ ba belebele di a dirɛma o ɲama kɔmisɛnɛ siyama ne bila ɲɔma ka kɛ nili di ko ni yan'a kɛ jeliba di wala yan'a kɛ nili di o kɔrɔ le alu bɛɛ tɛrɛ kɔmisɛnɛ le di kɔrɔ ma o kɔrɔ civilisation bɛɛ ladɛnɛ ni somɔya bɛɛ ladɛnɛ tɛrɛ a ta somɔya misɛn misɛnnɛ le di kɔrɔ ma ɔ kɔni alu nana bila ɲɔma mutu ka kɛ belebeleba kelen di ɔhɔ kɔni fanga ba kɛ mɛna lu mɛ o ta fari le lankɛnɛmaya la a kan nba k'a kɛ yo a kɛnɛ tɛ kɛ nka an n'a bisikila ɲa mɛn ka nin jɔ k'a fɔ alu ye an na jate le bɔ kafa damina la a fɔnen ne an y'a fɛ k'an na kafa nin fɔ ɲa le kan a tɛ min a kana ɲɛna kɛnɛ kan ne de kɔni a fɔ a fɔla tigiya fari min dɔ a tɔ di logique fari min dɔ o y'a yira ale fasa ye k'a fɔ ko a kɛnɛ kɛɲa o de kan o dɔ a k'a o dɔ ko a bɛ bu kɛnɛ tɛ nin wɛ ɔhɔn k'a jirala seereya k'a fɔ k'a kɛnɛ tɛ nin fasa ye

ɔhɔn a yira k'a fɔ ko kɛlɛ strategie si tɛ alu bolo a di se ka wadu ma nɔ kɛɲa kelen pe yen nɔ wadu mara ka mansa lɔ a di se k'o nɔ ma nɔ kɛɲa kelen pe nɔ ka la jamana kɔnsɔnya ka sali la bon olu na kala olu ka la jamana ma la olu nana jawo sira lɔ di mansala ma bon olu kɔmi sa olu nana commerce sira lɔ di sa ɔhɔn bɛɛ dun k'a lɔn ko ɛɛ ɛɛ jago sanni feere ɛɛ ka di feerekɛla ni sanninna bɛɛ de la an dun k'a lɔn ni sanni ne wala ni feere le bɛɛ k'a lɔn ko bɛɛ ladɛnɛ na tɔnɔ le yɔrɔ ne mɛ ye nawuli bɔla n kun k'a feere ka taa i la fɛn san i ma wo wala ele mɛ ye i la fɛn feere la ne yɛrɛ ma nawuli la wo an bɛɛ la tɔnɔ ne y'a dɔ ɲanɛ dɔ kan yala o tɛ tana di ɔhɔn a kelen kelen diɲɛ kɔ a t'a feere kunfalen ma dɔ t'a la ɲa malɔnen ma o kɔrɔ woditi ni o diɲɛra fɛnti la k'a la wodi don fɛnti la fɛn dɔ fɛnti fana diɲɛ k'a la fɛn di woditi ma o ba kɛ alu bɛɛ lafiyalen de to alu bɛɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la alu ka alu la feereɲɔgɔnya o de kɔrɔ don alu bolofɛn bɛɛ dɔ kologbɛlɛn na fɔtɛkɛla wali hakilima la o mɛn dɔ kɛnɛ ka tɛrɛtɛ juwa ma nba mun ne kɛra yɔrɔ sa ka ye waati wele ye yala fɛn fɛn n'a ye mɔɔ bolo fayida a bɛɛ i bolofɛn de i bɛ se ka mɛn bɛɛ feere mɔɔ ma tana si t'a dɔ ni a feere lɔ i la o la sisan ni wari fana i bolo n kan tɛ i tɔɔrɔya i tɔɔrɔ fɛn ma de sɛbɛn mɛ mɛ ye i tana di n kan t'o ma de i se a donna fɛn bɛɛ lajɛlen fana don n'a lɔ i la n'i ka mɔɔ ye ɔ mɛ nin se ka a fɛnɛ a kɔni ni an kɛra feere o kɛra tuma siyaman i bolofɛn dagɛlɛn mɛn n'i di tɔnɔba sɔrɔ a la i kaliman tuma dɔ la i ye se la k'o feere se i kun ni kun sɔrɔ a la ka tɛmɛ i la ko lawara la a don bɛɛ lajɛlen fana k'a lɔn k'a fɔ ko bolofɛn kologbɛlɛn olu n'i k'a jateminɛ diina lu sen y'a dɔ lɔnniya lu sen y'a dɔ ko gbɛrɛ fana siyaman sen y'a dɔ mɔɔ di se k'a mɛn yira walimɔ la e don i se k'a kɔnvɛnke k'a lasɔn

ɔhɔ bɔn hakilima y'a lɔn o k'a tana ni a tɔrɔko bɛɛ lajɛlen lɔn tama si t'o lɔ a tɔrɔko n'a dɛmɛ k'a olu k'o lɔn o ti s'a matanga la ko ni juwa le sa ɛɛ mɛ ko mɛn duman o la o k'o lɔn ɛɛ tuma siyaman fana a tɔrɔko fana o de na sa ma a ti wuli la ka a kɛlɛ de fo a ba se ke hehe lɔ k'a sɔrɔ a tɛ s'a kɛlɛ la mutu ɔ o lɔ don minnu mutu sa bolo fɛn minnu y'a don n'ale tɛ ka ɲa wali ɛɛ wali walimɔ hakilima la a la ɔ ka tɛrɛtɛ juwa ma alu k'o labaara damina k'a la jago n'a lafɛn olu kɔkɔrɔ binbin bɔn o le kɛnɛ namu telennen miiri dɔ ni a sɔnɔmɛdɛya ni a labaara a labaara ɲɔgɔnya bɛɛ sɔrɔ di a la jago kɔrɔ ɔ an bɛrɛ mɔ lu ɲɛkɔrɔ ɔ a la ko kɛta fanba dɔ dɔ olu o kɔrɔ le alu ka alu bolofɛn dagbɛlɛn n'ale mu diina di alu k'o le labaara damina jago sira fɛ la ko ne na la ko ba bɛɛ la dɛrɛ dɔ nalimu n'a n'a fɔra ko namu o kɔrɔ ka ko diina namu tilennen ɔ o kɔrɔ silamaya le sa alu ka silamaya namu tilennen miiri dɔ ani a sunɔgɔla n'a idéologie ani a laba o n'a labaara ɲɔgɔnya bɛɛ sɔrɔ alu k'o n'a labaara ɲɔgɔnya bɛɛ sɔrɔ a la jago kɔrɔ ɔhɔ a bɛrɛ mɔ lu ɲɛkɔrɔ an bɛrɛ mɔ lu ɲɛkɔrɔ a la ko kɛta fanba dɔ olu kan na ɔhɔ kamasɔrɔ n'i k'a mɛn ko silamɛya ma don an bara kɛlɛbolo ma waati joona o la fo a nana jawo sira de fɛ kɔrɔ gbɛrɛ si t'a la adamaden su o su n'i k'a baara ɲɔgɔnya telen ni sɔbɛya ni fɛnkɛ ni fɛn la tama si t'a la alu se wa la ɲɔgɔn fɛ hali ni k'a dunya ekonomi sinnen ye bi k'a fɔ k'an ye se sanni kɛ la ɲɔgɔn ma intɛrɛnɛti la ne ma ile ye ile ma ne ye an yɛrɛ tɛ bɔra yɔrɔ kelen an tɛ bɔra diɲɛ fankelen fɛ a bunbunnen lanantiya le ma ɔ dina dun ma na kura wɛrɛ di dina nanen ka na a tɔ di jo bɛrɛ minnu ye adamaya adamaya ɲɛfɛ olu de ladɛnnɛn dina yɛrɛ de i kɔrɔ ɔ ka a tɔ di a mayirin ko dɔlu fara kan sa mɔgɔ tɛ se minnu ɲɛ i la fo k'a ɲɛ i dina tɔ le kɔrɔ ɔ k'a masɔrɔ ni an danda joyali olu ma ka fɔ ka tunya fɔ k'i tilen ka baara kɛndɛli ni baara bɛrɛ ni fɛnkɛ ni fɛn kɛ i kɛra dina dɔ i ma kɛ dina i kɔni k'a dɔn ko o b'a dɔn ɔ dina dun bunbunnen kɛɲa o le ma adamaden ɲako don ɔhɔn kɔni a dɔ seli ni a dɔ sun ni a dɔ fɛnkɛ ni fɛn olu olu bɛɛ olu kelen kelenna bɛɛ ladɛnnɛn diinɛ lu mayirin ko dɔ le di mɛ y'ali ni tɔmalu bɔ li ɲɔgɔn ma ka ban fana k'a ni joyali yɛrɛ gansan fana ɛɛ bɔ ɲɔgɔn ma ɔ ni mɔdi arabu kuma fɛ ɔ ale n'a ye la ɛɛ ale n'a a ye la ɛɛ bɛrɛbɛrili o bɛna sira sɔrɔ ka ka sudan o kɔrɔ alu kɛli ka telenbaya ni jawo ni ka telenbaya ni a la diinɛ yɛrɛ sariya ni fɛnkɛ ni fɛn olu k'o ladon alu yɛrɛ kɛ o ɲɛsɔn de fɔlɔ o exemplaire de fɔlɔ mɔgɔ tɔlu ɲɛ ɔ komi an fan fɛ sisan bɛɛ ladɛnnɛn lana bi ka ko tubabu telen tubabu a kala ta tubabu a kala ta ne kɔni tɛ baara ɲɔgɔnya le o ko ne a mɔlu fana ɲɛna k'a fɔ yomi u bɛɛ ladɛnnɛn telen de don o bɛɛ tɛ telen dɛ ɔhɔn o le salila a tɔ de a la jawo kana tiɲɛ munna sigirɛti den mugan ye sigirɛti foro mɛn sigirɛti foro mɛn kɔnɔ fufu mɛn kɔnɔ ɔ ni a t'i derinen a san na waati bɛɛ den mugan mugan na a kɔnɔ i k'a dɔn den mugan kɛlen o kɔnɔ o t'a yira la de k'a fɔ ko mɛ ye a feere l'i ma ko wala mɛ y'a a ladan na tɛ izini na k'o telen dɛ ɔ ko n'a mɛ yira la a na a kɔnɔ gbɛnnen de a jira la baara dɔ bɔn o n'a la tɔnɔ to la a ma ɔ n'ale tɛ den mugan de bila la a kɔnɔ ka mugan sɛbɛn a kan bɔn mɔlu b'a tan ni kɔnɔntɔn wala tan ni seyin ye dɔ bɛna tuma si bɔn a dun sɛbɛnnen a kan ko mugan tama si t'a rɔ mɔlu de y'ale to daminɛ yen ko mɔgɔ wɛrɛ t'a san o rɔ telen tɛ kɛ la de bɔ ko barayi sɔrɔ b'a la ɔhɔn kɔni kɛɲa o kɛtɔ le a sɛma dɔ s'a la sɔrɔ nin to a ma o rɔ n'i k'i telen ka sila jɔnjɔn ta o d'a fila bɛɛ ɲa ɔhɔ a d'i la sɔrɔ ɲa a d'i la joyali fana ɲa n'i kɛra dina dɔ a d'i dina ko fana fana ɲa n'o dun bɛɛ ladɛnnɛn ɲa ɔ bɔn a ye nɛ k'a fɔ ko dina sɔrɔmɛriya sanima wolo ɔ ka ala kɛ kelen di ani ka baara ɲɔgɔn ka lasaniya ani ka tilenbaya nin fɛn ladon ko bɛɛ rɔ a kiri ibira mɔdi a ma kibira mɔdi alu ka ye min kɛ o bira sudan ɔ ani ani don nbenba dolu ani doni ani ka don nbenba dolu miiri dɔ su o kɔrɔ kɛɲa olu o don n'an an bɛnba dolu hakili la su kɔrɔ olu b'a fɛ si ye kɛya o la wa k'o kun kɛ namu kuda o ɲɛfɔnya ni an bɛnba kɔdɔlu la bisikili fanba bɛn ni ɲɔgɔn ma munna kamasɔrɔ yeren kɛɲa kura mɛn o de ɔ fayida o n'an bɛnbalu bɛɛ ta bɛn ni ɲɔgɔn ma e don i jɔ ni mɔgɔ mɛn jo bɛn ni ɲɔgɔn ma n'i ma ɲina i n'o o kun ni si dɔ tama si t'a dɔ gɛlɛya susu t'o dɔ o bɛ se o bɛ se ka kɛ ɔhɔn yala n'o nana hali ka ko kuda wɛrɛ f'i ye mɛ n'i ta o tɛ kelen ye n'i ma ɲina i tɛ se k'i ban o ma ɲa nin su ma kamasɔrɔ olu bɛn ni ɲɔgɔn ma kɛɲa bɛɛ dɔ dɔn jo ni telen ni tunya bɛɛ dɔ kelen de cɛwali ni fɔta dɔ bɔ n bɛnbalu jɛrɛ tun tɛ danna o ma de alu tɛrɛ olu sina bɛɛ dɔ bɔyala le pati pati o kɔrɔ an bɛnbalu kɛ telenba ni telenba